na disemba nke afọ a dịka billing na-ekazi nkụ now especially ndị bụ breadwinners na family the billing dị too much ndị nọ na village kpọọ ha ndị nọ na- na city akpọkwuo ha ndị nọ nọ na north ndị nọ na kano ma abuja kpọọ ha brother na anyị chọkwa anyị nata krismas a mana anyị nwere ego anyị ga-eji nata ndị kọwa sị na ọ chọzi ịrapụ city na ọ chọrọ natazi back to village kọwa sị na ọ chọrọ natawa kụzie na lagos ebe ọ nọ ndị village a na-akpọ ndị abuja a na-akpọ ndị kano a na-akpọ okay isi nwoke na-agbazi popcorn ọ fụ call na phone ya ịpick call a na-afịa arụ especially ọ fụ unknown number ma na adịka maka ọ dịghị epickizi number ndị be ya so ọ fụ unknown number o feeluo na ndị abịakwa na adịghị ọya pick ya ị ghọtago maka na ndị nwere ego ezigbo advice tested and trusted advice ndị ego bụ kpoo tested and trusted igbuo the advice yuzuo ya ọbala ma ọ bụkwa na ị chọrọ ịpụta na this billing of this year ihe ị ga-eme na from the next 24 hours claim onye ala next 24 hours a- a- afa gị abụọ onye ala ịpụta n'ụtụtụ onye na-ege anya egbu onu ya onye mụọ amụ ị mụọ amụ etie mkpu itie mkpu asị ka e- ka e na-emenụ sị ka e na-emenụ asị gị good morning sị ya good morning asị ya how are you sị how are you fa na-edozi ya tinye anyị na nwoke onye a dịka ọ pụgo ọ nọọsụ ya next thing a ga-eme bụ agbagharịba from ịgbagharị agodu ama- amakwụkwọ ndị village ihe na-emegodu ha agbarụ ka amagodo ihe ga-eme ka amagodo ihe ga-eme. A jee kpọọ pastọ ebu ụzọ kpọọ dọkịta dọkịta bịa na-enesi esi na ọnwa nkwe ebe ndị dọkịta akpọ jesa ka esi ka akpọ dọkịta ka akpọ pastọ akpọọ pastọ pastọ kpechaa ekpele pastọ ga-enwerịrị ọ ga-enwerịrị result ka ọ dasị ndị ori ha bụ ọ ga-asị gị maybe ọ sịrị gị na ọ from village ọ sị gị na from neighbor sịrị gị from this or that sị na ya eme ekpele three days ebido ekpele mekwa ekpele for three days ka na-eme ihe niile na time a na-agakwa before a mali na-eme na krismas agaa

abịa jenụwarị before ị ma na-eme na ọ na-agbadata ka jenụwarị 5 before ị ma na-eme na ọ na-agbadata jenụwarị 6 7 8 before ị ma na-eme na o lue tenth on 11 or 12 of jenụwarị kwado ọlụ ahafịa ebe ị na-azụ afịa ma ọlụ kwado onwe gị ọlụ jebere onwe gị ọlụ i si ọlụ that day bata a na-awonder ka what is wrong what is happening not ka onye wetago onye tọka ekene ya bụ ị na-apụ na ụtụtụ ahịa ekene everybody wee pụọ ga na mgbede jụọ ma ndị gị kwanụ ihe na-eme emefu ihe na-eme for the past weeks na okay ndị gị tinyere gị n'ile pụta n'ụtụtụ mekwa the same thing evening mekwa the same thing mgbe ị ga-eji mee three days a sị na miracle eme arapụ ihe niile na-akọ maka billing a onwe obere oge eziokwu billing a ọwepụ ime na disemba ma nke nwajibe nke nwa enwekwa onye sendịla ego na ọbụrụ ime a na-asị chineke thank God onye ọbụla na-enye thanksgiving na miracle emego na chineke na alapụkwa ndị anyị ma ọ dịgo okay nwanne ọ bụ ife na ịgbanarị ego billing for disemba and new year ya bụ ezigbo advice ka m na-enye gị ma ọ bụrụ na ị feel na ịchọrọ ịgbanarị billing a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanarị billing a go and face it as a man